Mary. Mary. Nne ụtụtụ ọma. Mary arụ ọ dịkwa gị. Nne ahụ dị m. Ị sị na ahụ dị gị. Mary ahụ ọ dị gị chi wee fo ụtụtụ i bulu oche bịa nọrọ ana ya na-ekiri elu na-ekiri ana ị sirọ ka ị tụtụlụ azịza zaa ilo ebe i bi ọ bụrụ ụlọ ka ị zara aza nwa agbọghọ dị ka gị a na-ene anya na obere oge na ọ ga-eji biri ụlọ nke ya o nwezi onye si ezi na-aga ọ fụ gị n'ụzọ o nwee mmasị n'ebe ị nọ na ọ chọrọ ịnụ gị o si ezi na-abata o wee bata na ruo oge a azabero ezi ebe ị nọ ọ fụ gị ebe i bulu oche yiri wee nọ n'ala nne ọ kwa azịza ka m wepụta m eji wee zaa i wepụtala azịza ka ị wee zaa ya azịza ka i wepụta Mary anya m na-ene gị kemgbe i si na be nwanne m nwaanyị nata omume gị niile gbanwere agbanwe omume gị agbanwesigo ịnachasị anya Mary ụkpụrụ one m ji wee mụọ gị m ji wee zụọ gị i wee tolite wee hapụ ezinụlọ m a jebe na nke nwanne m nwaanyị ife wee bụ na ife niile ị mụta n'ezinụlọ a i kpolugo fancha niile wụsa nwerozi nke ị na-eme nwerozi nke ị na-eme eme ọ gịnị na-eme ụka a mụnye gị n'ụka mụnyesie gị ike n'ụka ụka ụtụtụ anyị na-eje ị nazi eje ụka ụtụtụ i je eje ị nwa anwa je eje nnata oriri a na-anata oriri ọ bụ sọsọ gị nwa na-anọ n'oche ị da-anata oriri Mary chetakwa afa a bara gị chetakwa afa ị na-aza Mary ọ kwa na ife ọma niile nne anyị dị asọ meelụ mụ n'ịdị ime wee mụta gị ọlụ ọma niile ọ na-alụ n'isi m kemgbe ka m ji wee mụọ gị wee baa gị Mary wee na-achọzi isi n'ụzọ anwa ọ bụ ụzọ ahụ a zụpụta gị na ya i wee chọọ ka i si na ya wee dapụ ị dapụ ọ ga-enyekwa gị nsogbu ọ ga-enyekwa gị nsogbu
nne o nwekwa ihe na-eme m okwu niile ị gwara m bụ eziokwu nke kacha nke nke okwu ụtọ ama eziokwu na m aha anata oriri mana mụnwa n'ebe a ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ na-eme m ihere ọ na-eme m ihere na ọ ya abụ m ruo ụka eruzie mgbe a ya anata oriri onye nọ m n'aka nna ebinye onye nọ m n'aka ekpe ebinye je nata oriri naanị m anọzie ọ na-eme m ihere mana m ma ama ihe m na-eme onye nne m ọ ka mma na ịnebere ya anya maka ife a niile ị fụrụ m na-eme bụ mbọ niile m na-agba dịka nne bụ nkwa m kwere mbọsị eni e mere gị mmiri chukwu na m ga-akwụdosi ike fụ na azụlitere gị n'ụzọ nke chukwu hmm? ị na-anụ ya ị fụ na ị bụrọzị nwata ị bụrọzị nwata n'agbanyeghị na akwụkwọ sirak isi nke iri na ise bido n'amaokwu nke iri na ise wee ruo na nke iri abụọ asị na chukwu na-asị anyị o nwerọkwa onye ọ na-amanye ka o fee ya ọ da amanye nwoke ọ da amanye nwaanyị onweghị onye ọ na-amanye amanye ka o soo ya ụzọ adị nnọọ ịbụa e nwee nke warawara nwee nke obodobo ị chọọ iso nke warawara iso ya ị chọọ iso nke obodobo isoro ya mana dịka nne ndụmọdụ m na-enye gị na okwu m na-agwa gị dị ka nne gị bụ na ọ ka gị mma na isoro ụzọ nke chukwu ka o wee dịrị gị mma ka ị wee bie ndụ gị bie nye ọfụma n'ikpeazụ inwe aṅụrị na chukwu nna kepụta ya n'elu ụwa ife m na-agwa gị O, nne ahụ bụ ebee ka nna gị nọ ya nne ịbịakwa ọ bụrụ na nna m anọ n'ime ka ebe ọzọ ya abụ na ọ nọ n'ime na ọ nọ ime ọhịa na ya na maazị agụmba ebe ha ya nọ na-ese igbo afụli anwụrụ n'elu ifugie dimkpa nwe ezinụlọ onye chineke nna netele anya wee kee were ezinụlọ hanye ya n'aka ka dịka onye isi ezinụlọ chi fo ụtụtụ ọ ma nchọ ife ụmụ ya ya eri ọ ma nchọ ife ọ ga-eme n'ụlọ ife ọ ya eme bụ ije ṅụa igbo ọ bụ o je na-aṅụ igbo gwazie m ụmụazị eni chukwu nyere ya ka o nete n'ụwa gwazie m ka ife ọ ya akụziri fa gịnị ka ọ ya akụziri fa ifugie ife m ji na-agwa gị ife a bụ na m nebe gị anya amarọ m ma ụkpụrụ nna gị a ka ị chọziri iso ama m ma ụkpụrụ a ka ị chọziri iso nne biko nwe ụkpụrụ onye m na-eso aha m eso ụkpụrụ nna m a m na-aṅụ igbo ọ kakwa mma na isorọ ya ọ kakwa mma na isorọ ya ịmara ife eni ya amụnye gị na ya were eto na ọ ma nghọ gị afịa

sọsọ ofu nwoke gbadogoro m n'ụwa m wee daa wee kwele ya ma gịnị ka m ga-eme kedu ife m ga-emere gị ka ị wee kwụsị isi igbo a
ka m gwa gị ịkwụsịkwa igbo a ọ sọsọ ji e, e, e, Dinwenụ Jesu Kristi nwere ike ịkwụsị ya akachi ọ ga-akwụsị ya ma oge ọ na-enye m nsogbu ọ naghị enye m nsogbu ọtụtụ ndị niile nke ụwa na ngwada Sọnde na-esi ya Chiko na-esi ya kere aha Agụmba na-esi ya ndị ọzọ dị iche iche ha na-abịa na-esi ya nke gị dị iche ana m enye gị nsogbu ọgwụ ọjọọ aka gị na gị na-emebi ezinụlọ gị na-ekwu chọchọchọchọchọchọchọchọ ọ nwunye nke bụ chetakwa na kamgbe arọ iri abụọ ka ị kwụsị isi igbo chetakwa nkwa niile a ị kwere m i wee kwụsị ihe a kemgbe arọ iri abụọ wee bịazie kịta wee sebezie ya nke ọnwụ na ndụ ị ma na ihe a ị na-eme na o megidere okwukwe m dịka onye otu nzukọ nsọ katọlik ị bịazie ebe mụ na ndị nne ibe m nọ na-eme nzukọ enwekwa m ike ikuni ọtọ kwuo okwu m kunie ọtọ ka m kwuo okwu nwaanyị ibe m asị m nọlụ ana na otu ọ dị di m ka ọ dị m na di m bụ onye igbo na okwu niile m ga-ekwu ebe a na o nwere okwu m ga-ekwu ga-aba ulu n'okwu ndị ṅụrụ ihe kedu mkpali dị ka nke a ọzọ dịkwa ka ibi o nwee nlọ nlọ nlọ anụnwa nlọ ọ bụrọ ezigbo nlọ ọ bụrọ ezigbo nlọ alọ m nlọ ka mụ na gị so na-aga n'ụzọ i bulu akpa n'aka anyị na-aga n'ụzọ ndị nche wee jide mụ na gị akpa ego wee jụọ gị ife dị n'akpa gị ị sị na i bu anụ fa wee nalụ gị akpa wee mepee ọ bụrụ na ọ isi mmadụ na aka mmadụ na ụkwụ mmadụ ka i bu taa nwaanyị mechie ọnụ gị e wee kpụrụ mụ na gị Mechie ọnụ gị. ị ga-asị m mechie ọnụ ọ bụ na ọnọdụ mụ na gị a ọ bụ na o doro gị gaa ka m ji nwayọ naa be nne na nna m Ee, chọrọ ịla ọ ala. bụrụ ịnụ di ọzọ ka m nụọ ọ ka mma na ịlụ ji ndị anyị na- ị na-alụ wụ ijekweje lụọ ị nọ na nsogbu gee m ntị ndị army na-esi igbo police na-esi igbo ee eh, civil defense na-esi igbo ee eh, ndị navy na-esi igbo air force na-esi igbo ndị ọgaranya nke ụwa niile na-esi igbo ma ndị na-azụ ahịa kedu ihe na-enyere onwe gị nsogbu ana m enye nsogbu onye bịa ka ụwa mgbe ọ bụla gị na-ebebe

hmm? nna ibidogo nnọọ ribe nri a ịsọzi ka iche mmadụ mmecha ibe obere nri a ọ na obere nri a ka m ga-eche gị
ifugo ifuru ife niile m na-agwa gị kedu mmadụ dị ndụ na-eku ume anya dị mma ga-asị na nri a bụ obere nri richapụ ya sọsọ ya oge ọbụla gị na nri ị na-ebu nri
ị na-akọwa na anya dị mma anya ọ na-adị gị mma ịhụrụ na nri juru efere a ma ị ka na-ebe akwa nri ọzọ gị nwatakịrị nwaanyị kemgbe unu batara n'akụ nna m chọrọ ka m nwụọ ka bịa bukọcha akụ nna m ọkwa ihe weta n'ubi ubi n'ala ọrụ nna m ka esi merire ya biko gosi m ihu wefụ
ọ bụ nni ndị esiri ezinụlọ niile ya-eri ebupụta ya ka erie tupu a na-apụta ijide nni ị na-eri na-ebu nee afọ n'ala ka ị na-ebu na-akpọ bụrụ bụrụ bụrụ ndị gị na fa bi n'ụlọ a na-akpọ nkụ ebute nri mmadụ iri ga-eri irisi ya sọsọ gị na-akwa akwa nri na nri ribe ị bịa richa ya

ka m wachata obele nkụ bịa sielu nna gị nri o nna m na nri nne m ị ma na nna m na-eme ihe tụrụ m n'anya n'abalị ụnyaa
nna m wee kwụrụ ọtọ lie nri mmadụ ịnọ na-eli sọsọ ya
akpalikwana di m Eh? ị na-akpalizi nna gị nna orugokwa nna m ka otu a olugokwa maka na anụrụ m n'ebe ụmụazị nya anyị da-anụ na ntị ka ndị mmadụ na-ekwu sị na onye ọbụla na-aṅụ igbo ha onye ọbụla na-aṅụ igbo nri fudu bụ afịa ọ na-eri ncha ya na anyị na-agba mbọ ka ọ na-eri nri n'ụlọ nna m bere m ya nnukwu ya tata ya bụ na ọ ya na-ebute nri gbanyụ n'ụlọ anyị nne o butere o buterọ ọ ya na-eri nri ka ọ dịlị anyị ndụ wee ruo mgbe ọ ga-amasị chineke na ọ ya esi n'ọnọdụ a wee pụta sọ ọ bụlụ na ọ bụ mmasị nke chukwu ọ ga-esi n'isi igbo pụta biekwa ndụ ka mmadụ ijebego ekpele Mm.

keekwa ekpere ka m na-eje ka anyị jebe gị kpọpụta m sị m bịa gaba ekpere ee ị maghị ụzọ ebe esi aga ekpere ka ọ gị ya-egosi m ụzọ
Mary ịmarọ m amarọ m gị eh, aha m bụ Patrick mụ na gị na-ekpekọ ekpere n'ofe ebe n'ofe ụlọ ụka anyị mana ama m gị ịmarọ m amarọkwa m na ịmarọ m na-aga ka anyị gawa n'ọkwa ekpere ya ka anyị na-aga nna biko jebe mbọsị ọzọ o
ewe okwere gị amarọ m na ngwa ka nye m akara ekwentị gị ka ọ ga-abụ emezi ka anyị kwuo hei lekwanụ m echichi o keekwa nke wụkwa na m bịa ka anyị jee nsị gị na gị jebe na m abịa isikwa m na m nyekwa gị akara ekwentị kee ihe akara ekwentị nwere ime n'ije ụlọ ụka ee eh?
Eh, biko iwe gị adịna ọkụ ee eh, ama m ihe kpata m ji ekwu bụ na mm, mmụọ m nwee ihe ọ na-agwa m maka gị eh, mana ka o si na-adị ka m ka bịa jewe ọkwa ịma mm, ụzọ a ụzọ ebe a ụzọ gbara ịtọ ị na-esi agafe wee na-eje ekpere iruo ebe ahụ ụzọ gbara ịtọ si ụzọ nke aka nri ịgafe ụlọ nke ịbụọ nke ịtọ bụ ebe ahụ ka m bi Eh, ị nwere ike ịbịa be m mgbe ọbụla ee ịnụkwa m o isi na ka anyị gaa ụlọ ụka baa n'akara ekwentị na-enyekwazi m ebe ibi ka m bịazie mee gịnị ya nwoke ikwube ihe ị na-achọ ị na ya na-ekwu gaakwa ebe ị na-aga doo ah, nke a ị na-esizi ebe
a onwe nke gbasara gị ebe m na-esi ee eh? gaakwa ebe ị na-aga

Mhm. nwoke keezi gị ngwa pụta pụtawa pụtawa pụtawa apụtago m n'ilo ebe ahụ bịa ọsịsọ tupu mmadụ apụta ebe a fụ m n'ihe anyị yi o ngwa ana m eche gị

mmeri mmeri ekela ajụjụ mgbawa ajụjụ anọ na m ngame nkwụrụ adị onye ma n'ogbulu ihe na-ejide akpagbu mgbe iwe ara adị ka ịbịachi mana si mmadụ mmadụ nga iwe ara m ololo ololo
ka njikwa gị ọzọ ọ inweghị ike ịnọ ofu ọnwa ma gị afụna m anya
mmeri m iji jikwuo onye ọbụla ka enwere kpo jide ama ntị enwere m ike ịnọ otu afọ afọ abụọ afọ atọ ma ahụhụ nwaanyị adịghị ihe mega m mana nụnụ otu eshi m ahụbela gị anya kpee nọ gị ugbula ka elega m anya hmm? ee mechere nwa ọnụ ọgwụ nke nwụrụ na ahụ adịghị ihe ndụ emega m egbugbuonụ onwe m nụnụ
nya na ịfụnanya orugo nke ụta ọ wụ ụbọchị orugo kebe ahụ o ruchara kebe ahụ gafee kebe ahụ ịhụ na nọ n'otu esi m eri hụ ọnụ gị ukwu ịhụ na ahụ ọnụ gị ukwu ewu ololo chineke kpọgbuo ekwensu ọkụ ịhụ na ọnụ gị ukwu ụra akpa epuo na ntụrụ nọ n'otu esi m erihụ ya obi agaghịrị m mma nụnụ obi agaghịrị m mma ka m gwa gị chineke fụ gị n'anya nna m anụrụ ya ụnyaahụ ahụ ebe maka ọ bụrụ na ọ nọ ya amaghị m ihe ọ kara ime m eziokwu ịhụnahụ m eji aka ala gị a chineke amaracha amaracha adịga m nga gị bịaba ịhụ gị ya kpọhụla m nna gị abịga m nga gị ya kpọhụ nna gị ị na-elechicha anya ị ga-ịmacha ha niile ha ahazicha n'onwe ya iwe ala ihe niile na awụ ọfọ dịka mbọ hel ịma ya mmadụ mmụọ ọbụla m nọkpa ga-abịabịala m ndụ o ji nye m nsogbu ahụ ị na-abịa m ndụ kpa o ji eme m hụ polina polina polina kacha ma ke kacha kewu ịhụnahụ ụda ibu ukwu hụ ụda ibu ukwu nje eri ya gba ee ya eme ma ngata ga akadị ma mmeri m enwere otu abụ m chọrọ ịgụ na gị

ịgbalite iwe eziokwu ike gị ime elu uwe ma hapụ ile aga anya ha hụ ya gbakwa ọkụ ike gị ime ma hapụ ile aga anya ya wuru onye chi ga ala anyị ya mkpa hmm. o rubala ke ebe ahụ o rula gafee eziokwu eziokwu eh? mụ na nne gị ọnụ gị ịkpa ya ọnụ gị eji eme m nnọọ ya eji adọ m adọchi iwe ala lee nne gị nyakanụ m ya nnọọ hmm? nyakanụ m nnọọ hmm.

ndị a na-eti ebekwala bụ ji aga gị mmadụ mma ọjị afụbago ngụ
oge bụla bụ isi kpuru bụla ana m afụ ụzọ ma emetụrụ etu a ma afụkwa ụzọ mụ na-agwa ya ụdị ife a ọjị hmm? ị makwa ofu ife na-enye m ọṅụ na-enye m obi ọcha bụ na anyị nwa bụ ndị na-ese ife a hmm? na-afụ onwe anyị n'anya ọkwa fụmie afụmie fụgide onwe anyị n'anya bụrụkwa ọ bụkwa sọ ọkwa ife niile na-esi na mba ụwa anyị na-afụ onwe anyị anyị na-ama onwe anyị vava ụva um, n'obodo n'obodo oyibo em, Jamaica a sị na ife a ife a kịta na ofu osisi na-amị ife a anyị na-ese racha ka osisi a ọjị a ọjị ka na i ruo na be fa o jupụta mana fa fụ na ị bata na be fa ị na-ese fa makụọ ọhụ ndị ụka ama emekwe ebe ndị ụka ama eme ya n'ebe dị ịbịa ịbịa ịbịa ihe oriri ama akọnata gị ihe ọṅụṅụ ama akọnata gị eh? mkpuchite ga-abụ nke gị ndị ụka ama emenanwu nke ahụ mbanụ ọjị ị na-ekwukwa ka mmadụ eh? ị na-ekwu ka mmadụ ndị ọka ọzọ eme ọzọ oh. eh? ị ga-echenụ na ha na-abụ so mana isi gị ka ha na-achọ ka ọ baa n'ime akpa ka m bịakwa nso mee na ama okwu ọjị ị madụkwọ ka m na-abịa mhm.
hmm. ọ dịkwa mma ọ dị mma jụọ m ife mụ wee nee anya neghachi m fụ ofu nwoke mụ wee na-asị kedu nwoke nekwe nwa nwaanyị fa naabọ fịam ọ bụrụ na ha furu efu mụ na-agwa ụdị ife a ị fụkwara ọfụma
ya ọ bụrụ na va tụrụ ana ma ọ ka m jụọ gị Ikemba ị chụọ nkịta na nsị ị ga-eri ya
ọjị m ma eri nkịta na nsị nke m ji eri nkịta n'ife m na-achọ ịgwa ahụ bụ ọjị ghọtadụkwọ nka m bara uru gwa nwata nwa nwaanyị ya gwa nwoke a na-abịa ebe a na-eburu ya ka egbe nya gwa ya va esizina mpio wee na-abata fa si n'ọnụ ụzọ ọjị e, fa bute nkwụ ị chọrọ ọgọ achọrọ m ọgọ kedu ife ị na-akọ e bute nkwụ ọkwa m ma eso m ọ bara ọ bara m ọ bara isi ọ bara agụba abụrụ m udene kpụchara isi rie agụ ka m gwa gị eziokwu kemgbe a mụrụ mụ na gị na obodo a ọ sọsọ taa ka ị kwuru eziokwu hmm, mụ na ya esekwa ifele meke n'unu ifele meke n'unu ndị iberibe na-abụ ọrụ isi ka unu na ebe a na-esewasị

Chinyere amụrụ nke i si wee soro m bịa bụ ije mba mba mba mba Chinyere ị kara ịrapụ mụ maka aka m achọ ime ihe m na-enegharị ya ka m were ezigbo osisi arụ dị m ngwogodo wee jawaa ya isi eh, eh, ọ na-esezi n'ihe ọbara na-apụta wee daba mba eh, ọkwa m gbuo ndị ga-akwa Alice i gbuo ị kwa rapụ ya biko eji m Chineke ayọ gị ihe a bụrụ ihe mba n'elu mkpụrụ na ha ihe a bụ ihe ekpere

ọwa akwụkwọ ka ejiri ka otu a ka eze gị dị were ife ị chọrọ ikwu m ka mmadụ ife mana nwaanyị gị a nwere ọnụ ọjọọ agwara m gị nwaanyị a ji eji ọnụ ekwu nshi nshi nshi nshi ofu ụbọchị nsogbu nwunye gị ga-ewetara gị ma a kpachara anya ya rie isi mba ọ isi ka ọ ya-eri ya nwa wetara ka ọ ya-eri isi ị makwa bịa Ọjị Ọjị iwe dịkwa n'obi mana hapụ okwu
ị na-asị hapụ okwu ị na-asị hapụ okwu Ọjị tọgbọ ntị hapụ okwu ahapụ ntị na ana Ọjị tọgbọ ntị gị ị na-asị m ekwula okwu kama ihe m na-ahụta ugbu a dị ka ebe agụ nkwọ na egbe bi otu ụbọchị otu ụbọchị ofu onye ga-egbu ibe ya ma a kpachara anya ọ mụ ya-egbu e isi ga-abanye n'okwu a mụ nwa ya-egbu e ife m na-achọ ịgwa dobe ntị duu ị chaa ntị ị ya-anụ ughere danda mụnwa bụ

ị nụchago ihe m gwara ya hmm? ọ bụ ihe niile ka a na-ekete n'ike ọ bụkwa ihe niile ka a na-emete n'akpa obi ọ bụ ihe niile ka a na-akọta n'ọnụ ọ bụ ihe niile ka a na-anụta n'ọgụ eh? ọnọdụ di gị a ọ bụrọ ihe ị ga-akọwa ọnụ bụ ihe ị ga-anụrụ ọgụ okwu Chukwu na James isi nke anọ amaokwu nke abụọ ọ sị na ọ dị ọtụtụ ihe nke anyị ga-achọ ka anyị mee mana anyị enweghị ike imenwu ihe ndị a n'ihi na anyị enweghị ike nke onwe anyị ọ gwụna ma anyị kpọrọ Chineke onye isi niile nke ndị agha ọkwa ya nwa hmm. ọ ga-aza anyị biko achọrọ m n'ọnọdụ a niile kọsara ya Chukwu ọ dịghị ihe nyịrị ya omume ọ ga-aza anyị ị nụ
anụgo m mana Chinyere ọkwa ị ma afọ one di m dị n'afọ anyị banye onye dị ka di m ọ ka kwesịrị ịdị na-akpagharị ma n'ọfịa ma n'ụlọ na-esegharị igbo ka ụmụ okorobịa chacha ncha nenekene m ee ị ma mgbe m bido wee gwaba Chineke okwu gbasara ọnọdụ di m a wee rue taa di m agbanwebe ọ na-abụ na Chineke ada azazi m ekpere ike agwụgokwanụ m ọ bụ na ya ka m ji asị kama mụ na ya naabọ ga-egbu onwe anyị ka m naba pụba naba be nna m na m ka nwee be nna ka ọ nọdụ biko ekwuzikwena otu a biko ị na-ana onye ka ị na-ekposara ụmụaka ana ana na ụmụazị egbuo gị ụmụazị ama ya nọ mara ife ịnwụ megide bụ nwoke agbuo m ifu na ụmụazị a na-ebelụ ga-ama ife ọkwa ndị nna m wee kwuo maka ụmụazị nne rapụ biko wetuo obi gị kọsara chineke ihe ọ dị ekpere ndị m kpegidere kpegide kpegide tupu o wee zaa m ya chineke sị anyị na-ekpe ekpere mgbe niile ekpere i kpere azaghị ozugbo ma i kpere azarọ gị kpebe ekpere yọba ihe ahụ ị ga-ayọta ya mụ na-agwa gị ihe okwu Chukwu kwuru and etu a m gwara gị ya ka ọ dị kpewe ekpere ofu ụbọchị ka di gị ga-apụta ụtụtụ sị gị Alice akwụsịla m igbo ah, ah, otu a ka Chukwu si alụ ọlụ ọ pụta ọ sị gị Alice igbo adị m aṅụzi

wetin na o nwere uru mba mbọsọsọ agwa eme nọrọ ya isi bụ Agụmba ịcha n'ụzọ egwuregwu ka m naba be nna m agwakwa m Chinyere ka m naba be nna m ọ sị m ụlọ lụọ ọnụ ụka ya ebe kịta kpamkpam mmadụ wee sị na o nwere ife m pass na o nwere ife m meme eme emego m ife mbọsị ọzọ o nwe i fubere ife n'ebe ahụ jeru na mmata agba ụkaị ọzọ mma abata kịta ka ị na-ekwugheri bịa were ọyị nwoke ka i me ife sọ bịa kparịba ọyị nwoke

Agụmba i kpegokwe mana ọjị lachago kwụọ ya ele ị na-esi ife a ị na-ene jail ịga ị na-ene ịga ị na-ene nga maka na ndị oyibo fa kwulu okwu wee sị